n'ụbọchị taa ka ndị ezinụnọ late Mr. Hyacinth Ono nke Umuene Etiti Ngwo na-eni nne ha bụ late Mrs. Regina Ojo Ishu Onoede nee Chime nke e ji Mama Ghana wee mara. Dịka e buru ya n'ụnọ nchekwa ozu, e wee buru ya kpam wee jebe na ezinụnọ nna ya ebe nke a nọ wee kpere ya ekpere bụ okenye na be ha na ezinụnọ ndị be Chime dịkwa na Etiti Ngwo. Ma tupu ụmụnna ya ekpere ya ekpere nke ikpeazụ ya na ugwu ikpeazụ, ụmụada be ha nọ ebe ahụ wee gụọ egwu gbagharịa wee kwanyere ada ha nwaanyị ugwu nke ikpeazụ. Were were ohere ahụ wee sị ada ha jee nke ọma.

na anyị achọghị ịnụkwa ya na o nwere onye nwụrụ bụ Umuchimede ma ụmụ anyị mana onye nụkwa atọ isi onye Umuchimede bụ onye Umuchimede ha bịa dịrị onye ọnwa ka onye ndị ezigbo mmadụ ewe ka ya daba ndụ anyị ekpee na ịhwa Jizọs Chineke onye eluigwe onye ihe niile dị n'ọbụ aka ya onye na-etigbu agbara etigbu arụsị onye na-etikpo aja ndị iro chineke anyị akpọtukwa ya nsọ n'isi nwanne m nwaanyị ahụ achịghị jehova ka dobe ike nke ọ dị ezi ike ka dobe ike nke ọ dị ezi ike chineke onye nwe igwe biko nekwa ezinụnọ ọ hafụrụ chineke aka hafụ na aka ha ngwa ngwa okenye ndị be Chimede kpesịrị ekpere e wee buru ya wee jebe na ezinụnọ di ya ebe a nọ wee fụ ya anya nke ikpeazụ tupu e wee jebe n'ama ebe a nọ wee kara ya ụka

ka nwunye late Hyacinth Ono narutere na be di ya nnukwu ihe mere nnukwu mmiri wee bido zobe wee gosi na ọ oke nwaanyị ka ọ bụ ka o zogidere mechie zochaa ma gbachaa ka e wee nye ohere ini ozu ya dịka o si kwesị N'ebe a ka ndị Emmanuel Methodist Church Ngwo nọ wee kaa ụka maka enim ozu mama anyị bụ late Regina Onoede bụ mama Ghana wee rara mkpụrụ obi ya wee tinye n'aka Olisa kere igwe pụrụ iche ịrara ahụ nwanne anyị nwanyị n'ime kraịst late mrs regina oneyede nyefee n'aka chineke onye pụrụ ime ihe niile n'ihu ọnwụ ndị nke kraịst nwere olileanya na okwukwe n'ihi na kraịst ya onwe ya ketawakwara oke n'ọnwụ ma dịkwa ndụ dịka anyị bụ ụmụ mmadụ na-eketa

Kwerenụ na Chineke, kwerekwa na mụ. N'ụlọ Nna m ọtụtụ ebe obibi dị. Ọ bụrụ na ọ dịghị otu a, m ga-agwaworị unu, n'ihi na ana m aga idoziri unu ebe. Ọ bụrụkwa na mụ agaa idoziri unu ebe, agaje m ịbịa ọzọ, m ga-anarakwa unu nye onwe m. Dị ka ha na-akara ya ụka, Ndị ụkọchukwu nọ ebe ahụ wee dụọ ọha na eze ọdụ ka ha dozie ndụ ha dịka mama ha doziri tupu ọ naba mmụọ. so mgbe nchịkọta ihe niile anyị na-ekele Chineke na mama anyị biri mama anyị biri ndụ onye ahụghị wee kubie naba ije zuo ike so by the grace of God ụbọchị na o nwere ike ịbụ nke nripiti maọbụ ọ bụrụ gịnwa na ka abịakwa na ebe ụka dị maọbụ ibu ibu anyị abịa bụrụ abụ so onye ọbụla dozie ụzọ ya ka mama doziri nke ya onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs ndị ụmụ anyị egbo ọkanụ na-amaghị ihe na-ekwu ọ sochete ụfọdụ mana ọrụkwe ka oge ruo oru ihwe nke ozi ọma abịakwa nwaanyị a na-eje bido metọdis metọdis bụ ndị na-eme ka ọ ma kwechi ka ama mere o soro ihe Ndụ onye niile, ọ bụghị onye a na-achọ achọ. Unu na-ekwe nwe anya, unu ahụ na onwere ya sagoro n'elu ka ọ ma di na unu. Na-egosi na onwere ndị o so. Ọ bụ ịka nụrụ onye nọ. Ehe, so ọ bụ eziokwu na ọ nwunye mbụ ọ bụ, abụkwa ya m ọgọ, bụrụ ikwu na ibe. Ya bụ nji kwuru ekwu enu na-ekwu na ọ na-adị mma mgbe ha ka hụkwara ịgba ọsọ ndụ m na nwunye anyị nọ gbara ọsọ ndụ ọnya Amaara m na Onyenwe anyị onye ezi omume ga-anabata n'ọnọdụ kwesịrị ka ọ nabata n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. ebe ihe dị iche iche na-eme ọ bụ ma ịmago ebe i chere azụ achọ ndụ gị achọ anyị nọ n'ọgbọ Dịka ha kpesịrị ekpere ma kwuo okwuchukwu kasịere ya ụka, ndị ụkọchukwu nke Metọdist gbakọrọ ọnụ wee rara arụ Mama Agana wee tinye n'anị, wee rara mkpụrụ obi ya wee tinye n'aka Chineke nke pụrụ ime ihe niile kere ya. Dịka a na-aga n'iru, Otu ahụ ka ha si mee tupu e wee buru arụ Mama Ghana wee jee na mbara ezi be di ya ebe a nọ tinye arụ ya n'ala. Ma tupu e mebe nke a, ndị be Ghana na ụmụnne ya, ikwu na ibe, ndị ihe na-adị mma pụtara wee gbaa egwu gbaa ụmụnna ha okirikiri iji wee nye Chineke otuto na ezigbo olileanya ndị na-eluigwe.

anyị na-asị gị taa gaa ije gị nke ọma n'aha jizọs kraịst onye weere ndụ ya nye bịa nwụọ ọnwụ ka e wee gbapụta gị anyị na-asị gị gaa ije gị nke ọma n'aha mmụọ nsọ onye na-eweta nkasi obi nke tọrọ atọ nye mkpụrụ obi mmadụ anyị sị gị taa gaa ije gị nke ọma baa n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ ka data emebila daa ngwa ngwa ka e mesịrị nke a ha wee buru ozu madam regina onede wee jee na be di ya wee ebe e tinyere arụ ya n'ala

dịka a na-aga n'iru n'ikpochi ozu madam onobo mama gana ndị enyi gana ma ndị otu ya na ọtụtụ ndị ọzọ bịara ịkasi ya obi dịka ọ na-aga n'iru aha m bụ chief clement ihe m mụtara n'aka mama mgbe ọ dị ndụ mama abụghị onye trouble mama abụghị onye nsogbu ọ nwaanyị na-emeke peace ọ bụghị onye wa wa wa ihe m mụtara n'aka nwaanyị ahụ riri nne nọ na okwu juru m ọnụ tanụ mma akụkọ ya naghị akụkọ ihe m mụtara mụọ n'aka my mother enwere m ezi ekele m na-enye ha ihe ọzọ emeghị m na-agwa ụdịrị ha ọhụọ ndụ because ka ha mara bịa bịara m ekwanụ chineke na ka edineje onye ọbụla ka ha ma jiri ụkwụ ha bịa here n'ohu n'ohu n'aha jizọs oke ma ọ comrade ndụdị chude ihe butere m bụ na m ọkwọ oyi- ezigbo ọyị m Ghana nwa Igbo nọ na entertainment like me na-akwa mama ya ọ nne ya ka anyị bịa ka anyị kwanyelu ugwu maka na m ugwu nke ọnụ kwanye nkwanyelụ so ka anyị sị nne ya ka o jee ije ya nke ọma ruo ebe awa na anọchitela anyị anya anyị ka anyị were anọchite anya nke ebe mmadụ ọ ife m ji bịa afa m bụ Helen Onu Ke- Gana bụ nwanna m nke a bụ be nna m abụ m ada okwu nkasi obi m na-enye ha bụ ha ka one secondly ọ dị ka ụkọchukwu kwuru ọnwụ mama ha vutere ha udo chịkọọ ha ọnụ onye onye na nwanne ya nwekwara nsogbu ya jụrụ maka oge adịghị a na-anwụ ka ọkụkọ this period so the- ihe anyị- mmadụ niile kwesịrị ime bụ ịhụ na enwere peace in every family so achọ m ha ka chekwa ya ha ha biko ka e nwee udo n'ezinụlọ ha n'aha Jizọs afa m bụ eze nwaọnụ ihe m mụtara na ndụ ya bụ na ọ bụ onye udo anything ọbụla ọ na-ekwe eme ọ na-abịa tinye peace ọ naghị adị eje nke esemokwu dụ ya bụ nke m mụta n'ebe ọ nọ ihe m na-agwa ndị ikwu na ibe bịara akwamozu my mom today ana m asị ha ha jisie ike na ihe niile ha na-eme chineke nna ga-agba ha ume n'ihe niile ka ha ma bịa nyere m aka today ee chineke nna ga-edinejekwa ha n'udo ka ha ma bịa afa m bụ Honourable Kingsley Ndịbụnta ihe jikọ mụ na ha bụ na Ghana bụ my very good good friend so wee kpọọ m sị na mama ya nwụrụ so wee sị na m ga-abịa nọrịrị ha ka e wee nọrọ ka e nye mama ya last respect okwu nkasi obi m na-enye bụ na ọ dị ka ndị ụkọchukwu si wee kwu na ọnwụ mama ha ga-ebutere ha ezigbo ya ọnwụ mama ha ga-ebutere ha ịdị dị n'otu ọnwụ mama ha ga-ebute ha ịdị n'udo because na ọ dịrọkwa easy mmadụ ịdị dị ndụ ruo na the age of mama ha so ana m agwa ha biko ha kasie onye mere ya digo afa m bụ nze comrade uche chukwude ijiji na-esoro mma one nke mbụ na ngwuo okwu nkasi m na-enye ha bụdụ ihe ọ bụ bụ celebration of life ihe ọ dụwo bụ 88 years okwu ihe na-asị ha bụ na-eje eje kwara ha ụzọ maka ihe ọ bụ bụ ọkwa ụzọ kiriwe kedu ka arịna m adị ihe niile ọ mụtasịrị ana m asị nke na ọ na-eje na-eje kwara ụmụ onye ụzọ mgbe m dụrụkwe ka ọ ha- ọ dụrụ onweghị ihe m na-achọkwa ya n'ụwa ana m asị ụmụ nya especially ọyị m nwoke bụ gano gano bụ onye so ndị adaeze international etie egwu onweghị onye na-amaghị ịmara ndị adaeze ya bụ jp jp gano ome jp ana m asị nya diwe nya diwe ekene m ihe jikọ mụ na Ghana na ndị be ha ụmụnne ya o vuru ivu abụ m ọgọ abụ m ọgọ ndị etiti yes and eh, mụ na Ghana bụ ọyị apart from na anyị ncha bụ ndị ndị ngwuo mana mụ na ya bụ ọyị gboo gboo and eh, Ghana bụ onye omenala maka na onye isi ndị adaeze ihe jikọ mụ na ha ebuke ọ ndị ọgọ m dị ha bụ ee okwu nkasi obi m na-enye ya na ụmụnne ya na ezinụlọ ha niile bụ na ha ga-edibe ya because na ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji ha dibe ya ha dibe ya disibe ya ike na omego ndị be anyị sị na na ihe dara n'ana ebugoro aja ha dibe ya obi sie ha ike maka na ha na-eje be onye ọzọ asị onye ahụ ndo na ọ bụrụ na o nwere ihe dachiere onye ọzọ so daa ka e si wee bịakwa be ha taa n'ihu n'anya kịta ịfụ na ndị niile gbara ha agbata ndị agbata obi ndị niile ha na ha dị na mma relation niile ma ndị ọgọ onye ọbụla n'ebe a ka a bịa soro ha wee ruo uju mma ha so ana m asị ha obi sie ha ike ezinụlọ ha aghasakwana aghasa maka na mma ha nwụrụ so ihe ọma nyanwa bụ Gana na onwe ya make sure na udo na-adị n'ezinụlọ ha because na ọ nyanwa bụzi nna kịta so ana m agwa ya ya jisie ike na ihe ọma ga na-abịakwute ha n'udo na ọṅụ

Aha m bụ Pọl Pọl Nnadi Ee, Gana Gana bụ nna m ochie Gana m obe m mmụkwa ebe enye Ee, anyị mụrụ mmụ gbara okwu nkasi obi m na-enye Gana bụ na mma ya nwụrụ mụwara anyị niile na ya jibe ka anyị mara eje iwu nnekwa anya hụ na mama ya nwụrụ ọ nwụrọ ọnwụ ọgbanje ọ ka- ọ dụrụ ndụ ọ kara nka ya bụ anyị ga-emere ka carnival ka anyị niile maara etie gara nwa onye ji ekwu oke ọma ya bụ okwu nkasi obi m na-enye ya na ụmụ nwanne ya ka anyị gbasịrị ndị mmadụ ajụjụ ọnụ ọtụtụ ndị otu dị iche iche ọtụtụ ndị enyi ọtụtụ ndị ọgọ ikwu na ibe wee nọrọ ebe ahụ ịnọnyere ezinụlọ ndị be Onede iji gosi ha na ha na ha kwụ n'ofu ma kasie ha obi n'ọnwụ nne ha nke nwụrụ anwụ

chifu na-eme ọgọ ya nwaanyị ego chifu dara lọlọ Gana

okwu agbamume ị nwere ịgwa ọgọ gị nwoke na ndị ọgọ gị ndị nke gị ahapụ ya naba gị. Ọ na-asị ya mmadụ Ọ rịjiri nwa ahụ. na mmadụ mmadụ bịa n'ụwa anụ ọ ya alaba Ya na-achụ ya bụrụ onye kere ya So, ọ nụla ka ọ gaghị naba ọ bụrụ maka na ọ- ọ- ọ ka bụ

ka ọ ka na-abawanye n'aha Jizọs o nwere chi iwu chere nka ịgbapụrụkwe rue sawa agha siri enyemara gị na ụmụ nwanne gị wee na-ewere gbapụta ndụ na mgbe ahụ gara na mgbe ahụ agha ya na mmanya dị nka unu esikwere ya bụ chi unu ewepụrụ mmanya dị nka were tinye ihe na-eje dada ebube aka ekele m unu unu amamara na anyị bụ ndị ndị mgbe ahụ mụrụ ejighị ndị akpụrụbe ha egwu anyị duru ya atụ ntọ anyị na-enye anyị na-akwanyere uru ụmụaka m rute na-akwa ya

bụ unu jiri ekwe o nwere ihe anyị ji asụchụela nne nna anyị anyị nọrọ anyị ji asị mama anyị na ndị mụra taa unu jiri ekwe na-eche n'ihi unu Unu ga-ahụ ihe ndị dị ya. Efu. Ee, biko, dancers. n'ebe a ka a na-enweta enimozu na akwamozu mama gana n'isi njedebe cheta na ọ bụ ndị wawa tv na-enwetara unu ihe nkiri a Kpọọ ndị Wawa TV n'igwe okwu ị ga-afụ na iru akwụkwọ a. Ebe a ka anyị na-asị unu deejenu, deejenu, deeyonu.